was arrested by the Lagos State Police for parading himself as the Obi of Lagos. Hmm. Nke a gbakwa m gharị Obi of Lagos. Maka ife ọ meanụrụ ị sị na ị bụ Obi of Lagos ị sị ọ dụ eze ndị Igbo Lagos ehe ka o wee kwe n'edi ehe ka a sịdụ eze ndị Igbo ma ọ wụ Obi ndị Igbo of Lagos ị sị Obi of Lagos ị na-achọnụ okwu nụ ee eh, ị chọrọ okwu ha ọ ala dị na-awị ụfọdụ ndị be anyị ala agbakịrị agbakịrị ka m gwa unu eziokwu e ife gbasara eze Igbo a gasị n'ebe awụha ana Igbo eze Igbo ma ọ wụ obi aha m a-like icha ife nka like ọ dịka sisi nwee ndị ọchị ikpe ndị a na-echisara ikpe ndị na-ekpe ikpe ma chairman ma ọha mana ife a na-akpọ eze ife so e ceremony ceremony ceremony ọ họ real si nwee ndị a na-echisara ikpe ndị a na-edozi ife kele nke wụzi e, obi obi of Lagos na ndị be anyị ụfọdụ na-awị ala eh? a sịrị na ọ na-achọ igosi palace ya mm, na Amuwo Odofin nke o ji 1.5 billion naira wee lụ nke a fụkarịa m He's also planning to do his um, Ofala festival. You know, as if uh, Lagos was his kingdom. Hmm? nke a wụzi ala ị ma ndị be anyị na-asị gbaragbara fere oke ọ wụrụ ala nke a baga ala hmm, ọ fọzi ife ọ ya-eme ọ fọzi ife ọ ya-alụgasị na ije Lagos je lụ palace nke a ala agbakịrị agbakịrị meanwhile tupu ụbọchị ahụ na-elu ọtụtụ ife mere ndị uwe ojii ndị eke kparị ya aka gbachitọ mechie ife niile ahụ kwụsị eh, ma emume ọ chọrọ ime ya na ndị ha na ha na-akpa ife a a kpụkọsịrị ha ncha etu o si wee ga e, ndị Lagos na ha adala iwu ije na be mmadụ kee nke wụ obi of Lagos ma ife ọ meanụ obi of Lagos nọ ka ị sị na Ọba of Lagos e, ndị be anyị ebetaghị anyị na-agwa ha obi of Lagos nọ ka ị sị Ọba of Lagos ha dịka gụ na ya na-azọ ọnọdụ mmadụ nwere ike inwe title ndị ọzọ gasị mana nke a ndị be anyị kwanyere onwe anyị ugwu nke na-ewutekarịchakwa m ego ọha nọ nke o mere na ego ọchọ ọ na-ehufu ego a na-ehufu ee ego e kwesị iwenata be anyị i jiri nke a lụọ factory ị ma ọka factory ahụ ya-adị

um, Olohundare Jimoh also warned that such acts could disturb harmony and vowed to deal decisively with anyone undermining law and order. na ife ife ọwụna e kowere gị iburu hmm, e, mmọnwụ ọwụna e tiwere gị iburu ya e, iri ahụ ụfụ maka ife a nke omere onwe gị nke omere onwe gị na iri ahụ ụfụ maka ya ala ala ala isi o mebiri gị eh? hey ndị Igbo sef eh? hmm, o nwere ụfọdụ ife ndị be anyị na-eme na-ewute m kedu ife o ji chiwe eze Igbo kedu ife ọwụ ee eh, obi Igbo obi ọzọ ọdọ obi Igbo na obi of Lagos kee ife na-emedụ ndị Igbo nenegodo na ụdị ego o tinyere n'ife a ka o wee wụrụ ee and nke ewurukwuo na ọ nke fake ụdị ego a inweta ya ha ụdị ego a ịkpanye m ya n'aka m were eje lụọ ife n'ala Igbo gbara gbara fere oke ọwụrụ ala adịmasị ya ọwụrụgodu n'ala Igbo ka m gwa unu eziokwu ọwụrụgodu n'ala Igbo ma a sị dị onye a jee lụọ obi eze n'ala Igbo with ụdị ego o ji mba obi eze adịghị enye nri obi eze adịghị enye nri ife ana Igbo chọrọ kịtaa wụ ụnọ ọlụ gasị ebe a ya na-alụ ma ịnụ ebe a ya na-alụgasị ọtụtụ ife ndị mmadụ a na-alụ ọlụ a na-alụpụta ife ma ụnọ akwụkwọ ee eh? ma were ebe ịkọ ugbo ma ọwụrụgodu fon ka ibutelu ibubata na-ele eh? inye ndị mmadụ ọrụ nna kele ụdị ala dị nkaa iwelugodo 1.5 billion a na-ekwu na ọ n'ezie were kọọ rice makwa ife ubi nọ ọgụ na Ebonyi iwere eje kọọ rice ma were etinye n'afịa akwa na Aba gote machine eji alụgasị akwa ma ife ndị ọzọ ma ọ itinye na ICT ọgụ na Enugu ị ya afụ ka o si wee gbanwegasị ndụ ndị mmadụ ọ ya enye ọtụtụ ndị ọrụ mana ife na-eme ụfọdụ ndị Igbo n'isi onye nya mekwarịa ee o chetaghịzi ebe ọ nọ ee hei ka a lụọ palace ka a sị na ee palace a ọgbara Igbo gharịị na ọ nya kacha ya ebe obi eze ka a lụọ obi eze ka a sị na ọ nya kacha nnọọ ee kedu ife anyị eji ife niile ahụ eme ka o wee wụrụ na hee a na-afụli ya opi a na-afụli ya na-egburi ya ọja a na-afụli ya onwekwa ife ọzọ ọ na-eko change plate number ọ batakwuzi ya n'Igbo ọ dịka ya na ndị ee eh, ndị ndị eze ndị ọzọ ndị rela eze ọ dịka ha na-ese onwe ka ọ na-echedewe onwe etu ọ esi ee a na-etu ya afa obi igbo mba obi obi of Lagos ya na ọ bapụtazie e, e, atụ aka ee obi of Lagos ọtụtụ ndị be anyị ee unu aha emeta ihe afụ ụfọdụ ndị be anyị asụ na onwezi ife o ji ana igbo kpọrọ ndị dịka Joe Igbokwe asụ na onwezi ife o ji ana igbo kpọrọ ife ọ ma wụ ka ọ na-efe ndị ọzọ hei alụ mere a sị m ka m jụọ ọwa hmm, nke a wụ nnukwu ajụjụ m chọrọ ịjụ kelee ife melu na ndị Igbo nọpụrụ anọpụ ndị Igbo anọghọ n'ala Igbo ndị Igbo nọ na mba ọzọ gasị ma ọ n'obodo ọzọ gasị kele ife ha ji eze ndị Igbo title eme kele ife eji eme ọkwa ka eko mpako na nganga ee eh? akụkụ ọbụla i je n'ụwa anyị afụlele ka eme eze Igbo kele kele ife ọ bara ee eh? ife mmadụ ife niile ọ na-azọkọta ka ọ wụlụ eze Igbo kele ife ọ bara ụnụ ka o je wụrụ igwe ọ ma na ọ ya enweta igwe igwe obodo ya ee e, o- i- obi ya dịzie na ọ pụọ apụọ ọ- ọ dọkọsịa ndị mmadụ setụrụ ụfọdụ o goro igwe egoro enye echiezi igwe ọ bata na igbo anyị anụrụ ya ife na ụlọ ya abatakwa ife gbasara eze igbo a hmm, ụdị ọgụ o butegolu ụnụ na-anụ maka nke Ghana ee tupu ndị Ghana wee tinyere ya aka na nke ụdị nke ha na-eme ị ma ka e si wee zọọ ụnụ ma ka e si wee zọọ na e. eze Igbo nwa na aha achịkọta anyị ọnụ maka ndị sị na ịchịkọta Igbo ọnụ ọ ha achịkọta anyị ọnụ o mekwuru ugwu anyị n'efu ọ na-ebute nkewa ma nyocha ndị Igbo ya na-emekọ ife ebe ọ na ha nọ na mana nna hapụwanụ ife eze Igbo a dịka m si kwuo na mbido ife onyonyo m na-eme kịta ọ wụlụgodu chairman a na-enwe ndị ya na-echisara ikpe ndị ọ ya-abụ ndị be anyị nwee nsogbu ha ejewe ije ndị be anyị ekpesara ha ụdị a ka e nwere ike ị na-enwe kele nke na-aza eze igbo ọ na-eko ọ na-eko a na-egburu ihe ọja onweghị ife ọzọ maka onwe maka onwe ụmụ eze igbo niile a na-eme o nwe ka o si ebunite ndị igbo ị nwere ike ịwụ normal chief high chief mana eze igbo niile mpako anyị na-emezi ebe ọbụla anyị je na nwa eze igbo mewe eze igbo ọ dụ ka anyị na ndị ahụ na-azọ ụzọ maka etu anyị si wee na-edewe o nwere mgbe na Lagos Fashola sị na ọ chọzi na onye na-egbu ala o nwere mgbe e, plate number ha niile e, emechichaana ya maka e jide gị gonu plate number a na-egbu a na-egbuchisi ndị mmadụ ntị na a na-eme eze Igbo gụ na ndị nwe ebe ahụ a na-azọ ọnọdụ eh? igwe ha ga ma ọba ha ga nke nwa chọọ ka ka ọ chaalụ ghụ i chefuo na i si esi nya mekwulu eh? ọgbakọ ndị eze ndị Igbo na ụzọ ije ndị Southern Zone ọ nya mekwuru ha ji wee gbaghapụ Azubuike a Azubuike ụnụ na-anụ maka ha gbaghapụrụ ya ha sị na o soho n'ife ha na-eme na ọ wụghị onye otu ha na o nwe ka o si soro n'ife dị na ya ụdị ndị ahụ i nekwu anya onye a na-agwa kịta ọ nọghọ na mitin ndị ọzọ anya ukwu na mpako o nechana anya o nwere ike onwe onye ọbụla ya-awụlịlị eze o nechana anya o nwe ife o nwere ike ịzọta ọ tụọ title ọzọ mana nke a etinyego ya na nsogbu o tinyego ya na ezigbo nsogbu nke a wụ example ka a na-enyegodo ụnụ ee maka o nwekwa ndị ọzọ ya-anwa n'ọdịnihu example ka a na-enye ụnụ ka ala ala isi mgbaka sọsọ ife a ya-ekpu n'isi ma nke a ya-eyi eyi ee ka e maka onye nwụ ka eyi ma bead ee ka a na-akpọ ya igwe ebe ọbụla ọ ga a na-akpọ ya igwe onweghị ife ọzọ onweghị ife ọzọ ife oyibo na-akpọ greed selfishness nzuzu iberiberism ọ nya ka a na-akpọ ichase shadows ụdị akwa ọ sọ gị yiri ụdị okpu ọ sọ gị kpuru ma bead ị nya anya ife onu niile ị nya ọ wụrụ na ndị be ụnụ ka na-ata afụfụ ife niile ahụ wụ ọchal korolo o nwe ife dị n'ime onweghị ife dị n'ime ee mana ndị be anyị ka m gwa ụnụ eziokwu eziokwu ka m chọrọ ịgwa ụnụ e tego ndị be anyị ule na Lagos mana ọ bụrọ sọ Azụbụike ka e telụ ule e tego ndị be anyị ule ọ bụrọ sọ Azụbụike ife a na-egosi etu ndị Igbo si birigasị ebe ha nọgasị ụdị omume ndị Igbo na-eme ọhọ sọ Azụbụike na-eme ụdị omume a Azụbụike wụ ofu n'ime ọtụtụ ọtụtụ na-eme ụdị ife a ụdị ife ndị be anyị na-achọ ife ofu onye ọ kpatago ego o jere obodo dị etu a kpata ego o feeluzie he na ọ chọrọ ka a na-etu ya afa ọhọ sọsọ itu afa itu afa ndị eji ndị Igbo a na-etu ndị Igbo afa onye ndị mmadụ na-adị enwe title a na-etu afa mana nke a wụzi ka ka a na-ekene makwa onye ọ wụ ụfọdụ nwekwa ife ha meelu obodo ma ọ bụ ndị be ha mana ọ chọrọ ịchị eze mmadụ ewerezie ife dịka ego one dị 1.5 billion na o ji wee lụọ palace eh, ma iri ji mana a na-ekwu na o nwere ọrụ a ya-alụ na be anyị gasị o nweghị o nweghị onye na- ya-asị na a chọrọ na-ekwe school nke a dara ada nke a mere mana ndị be anyị nwegasị ọrụ n'ụlọ ụfọdụ ya sị "Eh, nwata na-ata akara na-ata ego ya na ego ya na o nwere ego onye ọzọ ọ wụ ego ya mana ndị be anyị tryanụ nwenụ sense ọkpụrụ a kpụrụ nwoke a nọ ka ịdọ aka na ntị ndị be anyị kunienụ asịhọ m ụnụ jee gbapụta ya kedu na uche unu na-eme ife anyị achọghịzị ife eze Igbo a gasị ọ wụ na ya kwụsị nwe mma alike ya ọ ya ka m ji sị ka m sụọ n'onu be anyị n'onu be anyị m chọ ịgwa ndị be anyị ụfọdụ ife m bịa n'onu be anyị sị kwụsịkene eze Igbo a gasị a na-enwegasị na ebe awụhọ anị Igbo sị kwụsịkene kedu ife kedu ife kedu ife e ji e enweta e nwere ike inwe chairman ọ ya solve the same problem nyelụ anyị maka anyị chọrọ anyị na-ediri na-emega ife ọnụ mala ebe anyị na-eje eje dozinata be anyị na ọ bụrọ ije na-alụgasị e, ebe eze Igbo eze Igbo e, a na-etu i jezie ọtụtụ mba niile ebe ọwụna i jelu eze Igbo eze Igbo eze Igbo kere ife ha na-alụ biko ofu onye deelu m na edemede deelu m na comment section gwa m ife ha na-alụgasị doonu ọka na nkụ ọ wụrụ gaala na awị awị ọtụtụ ndị na-awezi nyawala kere ife ezi igbo na-alụ doonu ebe a ka m sị ka hapụ ya afa m wụ azụka oje